k'a sabu kɛ ko zikirilaw ye kamelenbaw ye ko jɛnɛyakɛlaw don o kosɔn an ye wele bila an ka zikirila waraba dɔ ma sikaso kɔnɔ yan ni ala ka jɛn ye inshallahu an bɛna question ni fila di a ma zikirilaw ka kamelenbaya ani zikirilaw ka jɛnɛya kɛ a k'a nɛn don o la k'a walawala lamɛnbagaw bɛ se k'a faamuya cogo min na mali kɔnɔ mali kɔkan diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na n balimakɛ salamu aleykum waaleykum salam warahmatulahi taala wabarakatuhu uh, usumani kɔnɛ sani ka don baara kɔnɔ mm -hmm. n bɛ silamɛ cɛ ani muso denmisɛnni ani maakɔrɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo hakilila fana kɛnɛ star mhm. a sababu ɲuman bɔla maa minnu yɔrɔ mhm. e yɛrɛ usumani kɔnɛ b'o la mhm. an'an ka chaque produit sikaso kameramani ka jugusɔnpɛrɛ an b'a fo k'a barikada nin baara daminɛli la ka tila k'an karamɔgɔ fo aseyidi serifu usumani madani hayidara ala k'an nafa n'a barika ye o kɔfɛ k'a yira i la k'a fɔ dɔrɔn ninnu dabɔla ŋaniya ɲumanya de kama bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ ka bɛɛ barikada i ye question min d'anw ma n'o ye caman ko ko zikiridalaw ye kamelenbaw ye ko zikiridalaw ye jɛnɛyakɛlaw ne hakili la fɛn kelen tɛ an ye kamelenbaw y'an sɔnna o ma ne yɛrɛ ye kamelenba de ye n'i m'a da ne tɔgɔ kan ko baki kamelenba n tɛ nisɔndiya mais ala ko kamelenbaya ko don dɛ n'a bɛ fɔ kuranna duguw ma ko kuranna kamelenba siga t'a la donc o y'olu ma waso ko ye o donc a ka fɔ ne ma ko zikiri baki kamelenba o ka di ne ye parce que hayidara ka baki kamelenba ala ko kamelenba siga t'a la mais jɛnɛya ko tɛ dɛ mais kuma dɔw fɛn dɔ ka surun fɛn dɔ la k'a masɔrɔ o tɛ a bɛ ten n'i da fa tigɛ la tigɛkisɛden kelen tolilen kama a b'i da kɔnɔ tigɛ nege b'i la mais kuma dɔw o ye hakili ka danyɔrɔ ye maalankolon kelen man ɲi ka baarakɛbagaw nege bɔ buna adamadenw na donc an b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna zikiridala anw jɛnna n'an ka kamalenbaya mais ala ko kamalenbaya don wa an bɛ taa an ka kamalenbaya kɛ alijinɛ kɔnɔ a fɔra ne ma ko créateur o ma kɛ gansan dɛ n ka kamalenbaya an ka cɛsiri diinɛ sira kan o de y'o kɛ ala sago o kɔfɛ aw yɛrɛ bonya b'a la kɛnɛ star k'aw fo k'aw barikada aa baki lamɛnbagaw caman faamuyana mhm. mais min tun ka di ne ye mhm. puisque kamelenbaya mhm. ani jɛnɛya est-ce que kelen don o cɛ ka jan ɲɔgɔn na kuma dɔw jɛnɛyakɛla kamelenba bɛ a bɛ fɔ a ma karisa ye jɛnɛya kamelenba ye zikiridala kamelenba bɛ yen alako sira kan karisa ye zikiridala kamelenba ye o tɛmɛlen fana kɔfɛ kuranɛ dɔnna kamelenba bɛ yen i n'a fɔ a seyidi serifu usumani madani hayidara an fa n'anw mɔkɛ ale ye kuranɛ kamelenba ye bi parce que ala ko mana na sira o sira kan a bɛ taa da ale ta de la donc an b'a fɔ olu de ma ko kuranɛ kamelenba i bɛ fɛn min dɔn i y'o kɔnɔ kamelenba de ye cɛ kunda donc n'a fɔra anw ma kamelenba kana juguma miiri n'o ye tuguni dɛ an ye alako kamelenbaw de ye an bɛ ka alako mɔgɔw fasa da n'an ka kamelenbaya ye wa an b'an ka sɔrɔ kɛ n'o kamelenbaya ye ka ala ɲini n'o kamelenbaya ye ka taa don alijinɛ kɔnɔ n'o kamelenbaya ye ni ala sɔnna ma aa baki o faamuyara mhm. komi e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan mhm. ko tigɛ mana kɛ cogo cogo tigɛ bɔrɔ kɔnɔ mhm. tolini kelen kelenw bɛ kɛ a la siga t'a la n'i y'a ta k'a lajɛ o tolini kelen kelen nin sabu e bɛ fɛ k'a yira eh, zigiri kɔnɔna la kamelebaya a ka fɔ zigirila ma ko kameleba o ye ala ko kameleba ye mais o ni jɛnɛya kameleba tɛ kelen ye parce que ne ye ne usumani bɛ nin kuma nin fɔ bi eh, an bɛ zigiri baaraw kɛ musow bɛ fɛn dɔ fɔ an ɲɛna an b'o mɛn mhm. komi an bɛ mɛnni kɛ mɔgɔ fana da cogo min na mhm. mais ni ne ye nin sugu ninnu mɛn ne t'a ta mhm. ne yɛrɛ fa n'i ko ne ma ko zigirila ye jɛnɛyakɛla a bɛ bali ne la siga t'a la parce que zigiri ye ala ko suma de ye o mɔgɔ min bɛ ala ko la o ka taa i jɛnɛya la a ka bon hakili ma parce que n'i ko ne ma ko karamɔgɔba nin bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ bonya ne hakili ma karamɔgɔ kɛlen ko ko jɛnɛya man ɲi mhm. ko ala ko jɛnɛya man ɲi mhm. kira ko jɛnɛya man ɲi mhm. ni i minɛna la sariya kan ka boli i kan fagali b'a la bisa ɲɛ kɛmɛ bɛ a kɔnɔna la siga t'a la siga t'a la ni karamɔgɔ k'o fɔ mais ni e ko ne ma ko karamɔgɔ bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ bali ne la o bon aw zigirilaw fana aw ka kɛnɛw fana kan aw bɛ fɔli minnu kɛ anw bɛ ka kɛnɛ caman kan an yɛrɛ bɛ a son caman ye an b'a caman lamɛn mhm. an b'a ye a b'a fɔ eh, bani ko ko an ka baya kɛ baya kɔnɔ n tɛ jɛnɛya kɛ o b'a la o mais ni zigirila ko bani ko an ka baya kɛ a ka fɔlikɛyɔrɔ la mhm. a ka fɔli usɔn ɲɛtu ko zigirila ye jɛnɛyakɛla ye mais a bɛ bali ne la baki siga t'o la siga t'o la i kuma faamuya ni i ko ko a mana kɛ cogo cogo tigɛ kelen toli kelen bɛ se ka tigɛ bɛɛ lajɛlen ɲagami mhm. mais o kana bɛɛ gosi bolo kelen na alors maa minnu ka baara ye ninnu ye e bɛ se ka mun f'o ɲɛna ah, alhamdulilayi rabbil alamina ne bɛ min f'u ɲɛna dɔrɔn adamaden sani ka maa lebu lebu parce que maliyɛn yɛrɛ sigilen don lebu ɲini kan quoi n'i bɛ togo togo bi maliyɛn b'a sigi k'an ka laban kɔnɔ donc sani ka maa laban kɔnɔ a bɛ cogo min na a minɛ n'o de y'o don kama wa o fana bɛɛ ka dɔn k'a fɔ baara kɔnɔ dɔw donna la kanu kama dɔw donna la métier kama wa dɔw donna la ala ɲɛsiranya kama o bɛɛ de bɛ baara kɔnɔ mais o t'a yira k'a fɔ k'o bɛ baara lagosi n'i ko zigiri yɛrɛ an b'a fɔ dɔrɔn arabukan de don ziguru ala ko suma donc ni tiɲɛni min yɛlɛla o man ɲi ka kɛ sababu ye ka baara tiɲɛ quoi k'a fɔ an badenw ɲɛna dɔrɔn zigiri ye fɛnba de y'an ka adamadenya kɔnɔ zigiri ye fɛnba de i bange don ka na diɲɛ kɔnɔ ala ko bɛ suma mhm. wa n'i ka kɔɲɔ don sera n'i ye cɛ ou bien i ye muso ye ala ko suma bɛ k'a kɛnɛ kan mhm. karamɔgɔ bɛ wele olu de b'i ka furusiri kɛ o wa fana n'i sala don min na ala ko suma de bɛ k'a kɛnɛ kan mhm. donc zigiri man ɲi ka to bolo kɔfɛ ko la donc an bɛ min fɔ an badenw ɲɛna dɔrɔn u ka zigiridalaw bonya dɔrɔn ni tolilen kelen kelen minnu ɲɛna cɛ la u kana maaw bɛɛ gosi o la parce que ala yɛrɛ ye fɛn o fɛn da tiɲɛnen b'a la mais cɛni man ɲi ka ɲuman caman dege bɔ maaw la quoi mm-hmm. k'o fɔ an baden lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna mm-hmm. inshallah aa ah, baki an bɛ min fɔ mm-hmm. an balimaw ye dɔ faamuya nin na o ye dɔ faamuya nin na fo k'a dɔn o ye dɔ faamuya nin na mais zigiri baki ne ko zigilala ni jɛnɛya man kan i y'a faamuya mais ni zigilala kɛra jɛnɛkɛla ye baki o kan ka wele cogo di bon o tɛ zigiridala ye o o tɛ zikiridala ye parce que e min bɛ taa la k'e bɛ ala ko fɔ la maaw ɲɛna ko a ye ala ko sira kɛ n'a yela e tɛ ala ko sira kan kuma dɔw o ye a bɛ ne miiri seydina aliw ka kuma dɔ la dɔrɔn a ye taamasiyɛn min fɔ diɲɛ laban alimamiw kan a sugokɛbaga sugola sugo min na n'a taara a kuma ɲɛfɔ aliw ɲɛna a ko diɲɛ laban bɛna se alimami bɛ t'i jɔ kira jɔyɔrɔ la ka kalon tigɛ maaw ɲɛna donc an b'o tile de la bi donc n'o fana n'o waleya dɔ yela maaw la maa min ko k'ale bɛ ala ko sira kan o tɛ jigin an na bilen an b'a fɔ n k'o ye abu jahiliw ka formation mɔgɔ dɔw ye donc mais ne kɔni tɛ zikiridalaw bisigi ka bila o minɛn kɔnɔ non parce que e min bɛ ka maaw ladi ka na sira ɲuman kan jogo jugu man ɲi ka y'e la tuguni i n'a fɔ karamɔgɔ dɔw b'a fɔ n yɛrɛ b'a fɔ a ye sira ɲuman ta mais a kana ne yɛrɛ lagɛ o man ɲi ka kɛ n'e ko k'e bɛ maaw bila sira ɲuman kan i jɛ i yɛrɛ ka sira ɲuman fana ta maaw b'e de lagɛ inshallah misaliya la an bɛ ka nin de lagɛ sisan an mɔgɔw bɛ k'an lagɛ sisan an bɛ ka fɛn dɔ de fɔ mɔgɔw ɲɛna pour que ka se ka mɔgɔw waaju mais ni mɔgɔw nan'a sɔrɔ k'a fɔ an tɛ sira ɲuman kan a kuma bɛ gɛlɛya dɛ eh, k'a fɔ lagɛlikɛla bɛɛ ɲɛna bagi kɔni bɛ sira ɲuman kan diɲɛ bɛɛ donc ne bɛ sira ɲuman kan n bɛ n disi gosi n'o ye ne ye kamelenba ye dɛ wa n ka fani bɛɛ ye kamelenba faniw ye mais ala ko kamelenba don dɛ i tɛ jogo jugu ye ne ka baara si kɔnɔ n'e y'o ye n na don min na n wele k'o fɔ n ɲɛna e yɛrɛ ye n burankɛ i bɛ n kalama o
bagi i ye kumaba de fɔ nin ye tan bagi aa hali n'i ye n burankɛ ye i ye kuma dɔ fɔ dɛ i y'a lɔn bagi i bɔra san k'a fɔ k'i sɔn bɛ i yɛrɛ ye kosɛbɛ y'a dɔn an ye kuma min fɔ nin ye tan e ye kanbeleba ye k'i ma ko zigiri kanbeleba n'i ye ne y'i wele bi e dɔrɔn tɛ o zigilaraw bɛ yen o caman n bɛ caman wele ka na mhm. mais n'i ye n y'a daminɛ e la bi mhm. a bɛ fɔ e ma sikaso kɔnɔ ko zigiri kanbeleba o kosɔn n y'i wele siga t'a la siga t'a la puisque anw fɛ kanbeleba ani mhm. jɛnɛyakɛla ye kelen ye mais e k'i ye kanbeleba ye bagi i bɛ se ka kale i tɛ jɛnɛyakɛla ye ne ye n tɛgɛ di ayidara ma ka baya layidu wɔɔrɔ minɛ o bɛ n bolo n bɛ yala n'o ye wa o dama tɛ dɛ tɔn min bɛ yen ko ansarudin ne ye ansaru tɔnden ye sikaso lafiyabugu n ka komite pered peredantiw bɛɛ lajɛlen bɛ n dɔn jugujugu tɛ n na wa don min na n ye n ka minɛnw sɔrɔ n y'a bila ansaru maaw ka bolo kan an ka alako kɛnɛ ye fana wa fana moto kura min bɛ n bolo a tigi ye n tester ka lajɛ ka na sɔrɔ ala kota tɛ n sɔn na mhm. a ye n wele baki bi n y'i ka moto falen n y'a kɛ kura ye donc ne bɛ n disi gosi ka yala ni ala sɔnna ma hayidara barika la ne jogo ka ɲi mm, mm, mm. inshallah n bɛ da o la quoi ah, an bɛ foli di sirifukɛ ma mhm. ka bamadani den fo hayidara sabu ka da k'a ye denmisɛnnin caman bɔ jɛnɛya la siga t'a la ka denmisɛnnin caman bila ala ko la siga foyi an b'o foli di a ma a ye nin baara min kɛ ka ala k'a fara a si kan k'a ka denbaya kɛ a sago ye a kanu bɛ an minnu na ala ka a kɛ anw sago ye ala kana k'a jugu sago ye bamadani den a jugu an bɛ min fɔ ala ka hakili ɲuman di o ma a min ma hakili ɲuman sɔrɔ ala ka don dɔw kunna min b'o ɲini karamɔgɔkɛ nin kɔ amiina yarabi ɛɛ baki i ye kuma dɔ fɔ a diyara n ye kojugu mhm. c'est à dire que k'i to denmisɛnya la mhm. tɔgɔ b'i la baki mhm. ala y'o d'i ma tɔgɔtigi aa a ka di sitanamafɛnw ye dɛ siga t'a la n'an k'o ma ko musow baki ala ye dɔnni d'i ma n'o ye nafolo ye bagi o ka di sitanamafɛnw ye dɛ n'o ye muso ye bagi ala tila k'i to denmisɛnya la c'est à dire que k'i i manja o ka di sitanamafɛnw n'o ye muso ye mais bagi e sera k'i yɛrɛ bɔsi ninnu bɛɛ la cogo di alhamdulilayi kelenna bila o de ka di sitana ye a bɛ ten ne bilalen tɛ n kelennaw
ne wolola k'a sɔrɔ silamɛya b'an ka du kɔnɔ ne somɔgɔ bɛɛ ye ansaru ye ka daminɛ n fa ni n baw n kɔrɔ bɛɛ ye ansaru ye wa fana ala ye ne bila sira min kan ne sɔnna fana kanubaga minnu gɛrɛla n na n y'u ta k'u fara n yɛrɛ kan n ka peredan yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan hali ni a bɔlen tɛ kamera la a ɲɛ b'an na nin waati na yan donc maa o maa bɛ na ne ma cɛ fara muso kan n'i ko baki ka nimoro ne bɛ peredan ka nimoro d'i ma mhm. n'an bɛ taa kɔnsɛri kɛ a bɛɛ bɛ pase peredan ka bolo kan ka sɔrɔ ka na ne ka bolo kan mhm. n'i ko ɲɛnajɛ hali sisan sisan an bɛ bɔ yan sisan an bɛ taa ɲɛnajɛ dɔ avance minɛ mhm. donc a bɛɛ bɛ pase peredan de ka bolo kan ale de bɛ sɔrɔ ka n wele baki nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan mais ni ne ko n ko bɛɛ ka na ne yɛrɛ ma ne kelenni ma tuma dɔw ne tɛ se ka n yɛrɛ bɔ sitana bolo mais ni mɔgɔ bɛ donna i ni adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka caya tuma dɔw mɔgɔ dɔ mago bɛ hakilina dɔ la ka na mais n'a y'a ye ale tɛ se ka tilen ma direct la a b'a ka hakilina bila ka bin o de kama wara kelenna bila kuma dɔw se kɛ man go i la an bɛ min fɔ an kanubagaw ɲɛna dɔrɔn toujours i mana kɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na i ma ka di o i ma ka go ni jama kɔni ɲɛsinnen don i ma i jija i ni maa dɔw ka baara kɛ donc n'o kɛra fana kuma dɔw i bɛ siran min ɲɛ ala b'i kisi o ma donc eh, dalilu min bɛ ne bolo ka f'i ɲɛna dɔrɔn mhm. ne kelen tɛ ka baara kɛ ne kɔmɔgɔ ka ca kosɛbɛ mhm. mais n ye président dɔrɔn ta tɔgɔ ma k'o f'i ɲɛna mhm. sinon n'i ko sani ka bagi sɔrɔ kuma dɔw yɛrɛ aa ah, i bɛ mɛn munumunu na dɛ parce que ni ne sigani la k'a fɔ i bɛ ka na ne ma ni sira dɔ ye n ma min faamu ne bɛ pasi pasi mɔgɔ wɛrɛw de ka bolo kan bon kuma dɔw o fana bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ ne kisi ala ko ta ma voilà o fɛɛrɛ de bɛ ne kɔnɔ dɔrɔn inshallah aa alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ ala fo ka ala barika la an kun mago bɛ min na ni k'a di zikiri kameleba ma ni o ye sikasokaw ka zikiri kameleba ye ni o ye abubakar sangare mais a lɔnni bɛ anw fɛ sikaso kɔnɔ kɛnɛdugu kɔnɔ n'o ye zikiri baki ye a bɔra ka min fɔ sisan an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen na denmisɛnnin don a ko ale bɛ kale k'a disi bugɔ kuma min bɛ fɔla zikirilaw ma a jogo tɛ ale la ale kɔni ye zikiri kameleba ye ala ko kameleba don mais ale tɛ jɛnɛya kameleba ye sabu ka d'a kan ale y'a tigɛ la bamadan den tigɛ kɔnɔ ni ka baya kɛ ale ye baya ta baya kɔnɔna la n tɛ jɛnɛya kɛ o b'a kɔnɔ bon bi an ka bi question tun boli bɛ o de kan ala barika la a ye min fɔ sisan lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye a faamuya baki an bɛ foli d'i ma i nana an ka wele lamɛn kɛnɛ star la ni o a sigi cogoni bɛ sikaso kɔnɔ mhm. sanubugu la mhm. ni o ye sanubugu deux ni bangoni ni ɲɔgɔn cɛ la jacques prod an bɛ foli di a ma kanbere cɛsiri bɛ ala diinɛko la mhm. denmisɛnnin don ala de b'a dɔn ala ka a sara ale ko ale ka hakilina ye mun ye sikaso zigilidalaw mali zigilidalaw farafina zigilidalaw diɲɛ bɛɛ zigilidalaw o bɛ dingɛ min kɔnɔ ka se k'o sama ka bɔ mɔgɔw bɛ kalon min da o kan k'o wɔgɔmɛ ka bɔ zigilidala zigilidala ni i mago bɛ anw na pape weleli kɛ dɔrɔn mhm. ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan wariko t'a la bamadan den kanu na ansar kanu na mhm. c'est-à-dire que diinɛ bɛɛ lajɛlen kanu na mhm. minnu ko ashadu an la ilaha illallah muhammada rasulullah nin bɛɛ lajɛlen kanu na an ye nin star ni o ye kɛnɛ star ye k'a sigi ala ko kama fisabililayi cogo min na o ka kɛ dalilu an bolo laara lon adamaden f'i ka t'i disi bɔ laara lon ni fɛn dɔ ye ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ n fana ye nin kɛ e ala kama mhm. kira kama mhm. anw ye nin dabɔ o kama mhm. bagi an bɛ foli di i ma i nana an ka wele lamɛn mais min ka di anw ye mɔgɔw k'a dɔn k'i ye zigilidala ye bagi ah, i kan dumannin fili dɛ olibali ntɛ dɔw bɛna fɔ est-ce bagi bɛ zigili la est-ce numa ko la i kan dumannin fili alihamudulilayi an bɛ jacques prod yɛrɛ fo ah, n bɛna dɔnkili min da sisan o ye n ka dɔnkili dɔ yɛrɛ ye mais n y'a ye a wale de bɛ jacques prod la adamaden n'i kɛra diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn kana nata maa la nata i yɛrɛ la n'i natala ala la ka nata i yɛrɛ la k'i ka baaraw kɛ ni ala ko ye ala b'i sago kɛ ale de ka cɛsiri de don ko fɔ zigidalaw ka kɛ fɛn ye n'a kun natala mɔgɔ la ɲɔgɔn y'a sɔrɔ a découragé la mais a natalen ti maa la a natalen don ala la a bɛ ka baara kɛ n'a farikolo ye donc jacques prod an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ ni kɛnɛ sigili la donc dɔnkili min bɛ da sisan bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ ni min y'i yɛrɛ y'a kɔnɔ juguman na ne kan t'i ma n'ala sɔnna ma tiɲɛ fɔ dɔrɔn de don bagi de ye zikiridalaw ka alimami dɔ ye zikiri acteur o tɛ fɔ bɛɛ ma inishalaw muhamadu ibuni abdulahi salalahu alayhi wa salama tasilima nata man ɲi sa nata ye dunya tiɲɛ nata man ɲi de fɛn min nata ye duɲa tiɲɛ nata man ɲi sa nin yɔrɔ bi fɔ faama jugulu ye nin yɔrɔ bi fɔ masakɛ jugulu ye nin yɔrɔ bi fɔ mɛri jugulu ye anw kana sɔn natabaya de ma a ma ye nata ye duɲa tiɲɛ nata man ɲi sa nata ye dunya tiɲɛ nin yɔrɔ bi fɔ porodi munnalu ye nin yɔrɔ bi fɔ mɛsi donnalu ye nin yɔrɔ bi fɔ ɲɛsini donbaw ye aw ma ye a tɛ kɛ tubabu ye a tɛ kɛla a yɛrɛ ye dunya kɔnɔ nata man ɲi sa fɛn min nata ye dunya tiɲɛ nin bɛ ne miiri fɔlɔfɔlɔ kile de la o kile kɛla moribo kile la yan olu tɛmɛna ba maliba la O ma nata tubabu bilen de la wa anw natala tubabu bilen ninnu na an ma k'u ye an ma k'an yɛrɛ ye de o ye ne siran natabaya de ɲɛ nin bɛ ne miiri fɔlɔfɔlɔ tile de la fɔlɔfɔlɔ balimaya kun ka di sa ni balima kun ye dɔrɔmɛ mugan sɔrɔ a b'a kila n'a badenkɛ cɛ bi balima bɛ miliyɔn kɛmɛ sɔrɔ a baden bɛ to ni dɔrɔmɛ duuru ye natabaya nata ye nata ye o sababu ye nata man ɲi sa han nata ye duɲa tiɲɛ n bɛ nin tariku nin kɔri a ye ni ala sɔnna a ka nin yɔrɔ lamɛn n ko nin kɛla don dɔ tilegan fɛ n ko fali tola yaala yaala de la a tagala don kungo kolon kɔnɔ ka taa ka bɔ waraba sigilen kan N ko fali tola ka waraba in lagɛ n'a y'a lagɛ fali b'i kun suli a tola o la fɔ waraba sɔmina na a y'i kanto nin fali in ma i bɛ ne lagɛ mun ne kelen kama n ko fali y'a fɔ waraba in de ma ne b'i lagɛ i cɛ ka ɲi kosɛbɛ E sigira ne bɛ se ka kɛ i ye wa o yɔrɔ bɛɛ la waraba in y'a fɔ a ko fali ma i tulo fila ka jan n ko fali taala du kɔnɔna n'o la ka taga dɔ bɔ a tulo fila bɛɛ la a seginla ni ka na n ko kungo kɔnɔ tuma min na ka ɲɛ ye waraba ye a y'i kanto ko kɛla kelen ye dɛ ne taala dɔ bɔ ne tulo fila bɛɛ la sisan kɔni k'anw kɛla kelen ye dɛ waraba y'i kanto fali ma fɔlɔfɔlɔ k'i kun ye fali de ye sisan kɔni k'i kɛla sugudɔnbali de ye hmm. nin yɔrɔ bi fɔ produit munnanu ye ka tila k'a fɔ mɛsi donnalu ye muso pantalo donnaw ka kuma bi ya hmm. cɛ fanisirilaw ka kuma bi ya an ka kun n'an yɛrɛ ye mali kɔnɔ o mana kɛ an ka ko bɛɛ bɛ dafa ko ye nata man ɲi sa kɛnɛ star kɛla hɛrɛ y'an bolo zikiri bagi vraiment nin y'an nisɔndiya a tɛ tɛmɛ nin kan an y'o de fɔ maaw ye ni ala sɔnna ma nin y'a daminɛ ye n'ala sɔnna inshallahu kɛnɛ star an ye bagi ta bi n'ala sɔnna don nataw la ani maa wɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ siga t'a la question minnu bɛ yen ni ala ka jɛn ye inshallahu an b'o o di ɲɔgɔn ma n'ala sɔnna ni ala sɔnna ma ni e maa min mago bɛ ni podium in na i kana sigiya i bɛ weleli kɛ chaque produit ka nimoro la siga t'a la ou bien i bɛ weleli kɛ usumani kɔnɛ ka nimoro la o wulibali ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ nin kan min bɛ fɛ ka na participer ni kɛnɛ nin kɔnɔna la ni ala ka jɛn ye i tɛna ni question ye dɛ anw b'a lajɛ min bɛ fɔla zikiridalaw ma mhm. n'i y'a dɔn a jogo t'i la mhm. e zikiridalaw fana dɔn k'i jogo ka ɲi komi baki y'a fɔ cogo min na mhm. n tɛ n'i nana i bɛ lebu dɛ siga t'a la siga t'a la sisan usumani a tɛ ne da jeni n kalila ala la i y'a fɔ cogo min na anw t'a fɔ fiyewu k'an ye jɛnɛkɛla ye siga t'a la ala kɔni barika la siga t'o la ala barika la bi alihamudulilayi an bɛ ala fo k'ala barika la siga foyi t'o la hasidiya o t'an dusukun na n'ala sɔnna ɲɛngoya an t'o dɔn Ni dun nana n'i y'o mɔgɔ ye i bɛ lebu dɛ parce que i bɛ kali mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ ne tɛ nin kɛ ko Bagi kalila cogo min na, Kɔnɛ Jara, ne tɛ a fɔ k'i bɛna nin question in kana di ne ma, unhun, i bɛna don min na i ka question ne b'a di i ma, siga t'a la, i yɛrɛ b'a dɔn n t'a kɔnɔ n'i b'a kɔnɔ fana a fɔ an bɛ Ala deli Ala k'i bɔ a la, o ye wilibali ye, dafalenya danna Ala de la, siga t'o la, mɔgɔ si kelen tɛ ni Ala tɛ, unhun i ye faamuya an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna ma ni mɔgɔ bɛ fɛ ka na nin kɛnɛ kan weleli kɛ na dɔrɔn inshallah i ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baki an bɛ foli d'i ma i ka cɛsiriw la hali bi sankɔrɔta bɛ ala bolo ala kamalenba ko kamalenba bɛ nisɔndiyalen ye kojugu baki nisɔndiyalen ye kojugu mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn man kan quoi siga t'o la n bɛ zikiri solo fo ni kɛnɛ in kan asunsa ka zikiri bɔ dibi la k'a bɔra kɛnɛ kan asunsa ninnu tun bɛ zikiri tɔgɔ sɔn ka dɔgɔ walayi n bɛ kala ka zikiri bɔ duguma k'a bɔ n ba madani de y'a kɛ parce que arasimusa ninnu mɔgɔ tun b'o jate quoi e ko dɔwɛrɛ tɛ ko dɔnkilidala fu k'a jira ko n'o ko dɔnkili fu tɛ ba madani de y'a kɛ mais ni zikiridalaw fana kɛra cɛnnikɛlaw la o bɛna mun fɔ sisan est-ce que sago bɛ sɔrɔ o da jugu ma sago bɛ sɔrɔ o y'a da jugu ma walayi o kosɔn ne b'o fɔ zikirila dɔ ɲɛnɛ aw bɛ taa kɛnɛ kɛnɛ kan aw ko an bɛ ba madani den fo a k'a jogo lagɛ bani a k'a ka denbaya jogo lagɛ ni aw y'a yɛrɛ jogo k'o ye ka ban puisque ni i dɛsɛra mɔgɔ la a fɛ mɔgɔ i b'a sɔrɔ ni o ye mais sɛrifukɛ tɛ sɔrɔ dɛ a tɛ sɔrɔ sabu hali ni ko ko sɛrifukɛ bɛ jɛnɛ kɛ an bɛ yɛlɛ de quoi o ye yɛlɛ o ye anw bolo yɛlɛko ko o ye wulibali ye, o ye mais ni ko zikirila bɛ jɛnɛ kɛ Mhm. anw b'a fɔ ko kalon don mais n'an taara sɔrɔ a jogo b'a la i y'an kuma suru o ye wulibali o ye wulibali an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma Mhm. ni ala sɔnna ma Mhm. siɲɛ wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mhm. kɛnɛ star kɛnɛ kan ni ala ka diɲɛ ye ko an bɛ bɛɛ fo maliyɛn fɛn fɛn bɛ kɔ kan n'o taara ɲinini kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen kana ɲinɛ ivoiriyɛnw kɔ dɛ ivoiriyɛnw o y'an b'o fo dɛ aa sinon ne yɛrɛ wolola côte d'ivoire dɛ Ah. aa yen tɛ ɲinɛ yenkaw kɔ dɛ mun ne wolo bɔ ne yɛrɛ kɔrɔmuso bɛ abijan mhm. n'o ye sadi ye mhm. kɔnɛ mhm. a n'a furucɛ jara sangarama bazan filɛ ne kan na ne ye a fɔ a ɲɛ k'an bɛna kɛnɛ dɔ sigi a ye bazan nin bɔ fo côte d'ivoire ka na ka kɔnɛ wala an bɛ foli di sadi kɔnɛ ma ale de nin di tellement que ala ko kanu bɛ a la a ye nin di ko suma nin karan i k'a don i k'a kɛ ka baara nin daminɛ n dɔgɔkɛ yakuba kɔnɛ o fana y'a kalan k'a di yan n ko ne bɛ nin don ka na baara nin daminɛ n'a ye bi an bɛ foli d'o ma an bɛ yɔrɔw bɛɛ lajɛlen fo o tɔgɔ la maliyɛn fɛn fɛn bɛ kɔ kan ala ka bɛɛ sɔn ala ka segin n'a bɛɛ ɲuman ye ka na mali amina yarabi ansari bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala k'o bɛɛ lajɛlen kisi jugu tɔɔrɔ ma amina yarabi sabu ka d'a kan n'olu dɔ sɔrɔ a kɔrɔ o y'an bɛɛ sɔrɔ ni ye ala kana si sɔrɔ amina yarabi ala kana si tɛmɛ dɛ amina amina silama diinɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ foli d'a bɛɛ ma ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ala k'an ka kanu to fo alijɛnɛ kɔnɔ ala k'o kɛ kira kanu kama k'o kɛ ba madani den kanu kama k'o kɛ maa ɲuman bɛɛ lajɛlen kanu kama salalahu alayhi wasalam an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen sɔnna ma